Mzibambo akati, Ine ndi mkazi wanga sitimacheza, zimatanthauzanji? Kodi munayamba mwamvapo zimenezi anthu akuuzana olo akuwauza anzawo kuti, Ii inetu ndi mkazi wanga ujayo sitimacheza. Ineyo ndikumadabwanso kuti, Aaa samacheza, anthu yeti amakhalira limodzi m'nyumba? Ndifuna ndikuuzeni kuti ee izizi zimatheka ndithu. Anthu mumakhala limodzi m'nyumba, zaka ndi kumapita, komano osamacheza. wina osamamva kukoma pachizungu amanena kuti quality time ndikumayisowekera m'banja ndiye ndiyofunikira kwambiri kukhala nayo m'banja quality time or kumacheza m'banja chifukwa izizi ndi zomwe zimampangisa munthu kuti azimva kukoma pamakhala kuti m'banjamo mukusowekera timati meaningful and enjoyable or regular conversations ndiye ndifuna ndifotokoze kudzera mu njira 6 njira yoyamba imene munthu amakhala akutanthauza kuti ine sindimacheza ndi mkazi uja or sitimachezatu chinthu choyambirira they only discuss necessities palitu anthu ena amene ali m'banja komano akacheza or akayankhulana kumakhala kungokambirana zinthu zikuluzikulu zongofunikirazo so macheza awo amangokhala limited kungokambirana za ana a- ana ali bwanji ana ku sukulu apita ndikumungokambirana mwina za ndalama e, ndisiyire ya ndiwo e, ndi- palibe zakuti pakhomo pano tifuna nkhuni tifuna makala or mumangokambirana za ma chores or ma responsibilities so kukambirana kwa iwo kumangopanga rotate around this mukazaziona zimenezi zikuchitika muzadziwe kuti m'banjamo simukucheza olo wina wake adandaula ndithu chaposachedwa kuti inetu ndi mkazi wanga uja sitimacheza chinthu cha namba 2 mukazaona kuti m'banja muli little emotional connection m'banja mukusowekera connection imene imakhala ya emotionally so simmakambirana nkhani zokhuzana ndi ma feelings anu mmene wina aliyense amamvera m'banja mwanu simukukambiranamo nkhani zokhuzana ndi maloto anu simmakambirana nkhani zokhuzana ndi ma fears munthu wina aliyese amakhala ndi mantha akuopera zinthu zina zake and umapeza mtendere mukakhala kuti wina wake wakubweretsera solution or ma personal experiences zimene wina aliyese akudutsamo or nyengo zimene wina wake akukumana nazo simmakambirana so chifukwa simukambirana zimenezizi ndi zimene zimampanga connect munthu kwambiri uperson wake makhala kuti um, simukucheza wina wake amayamba kudandaula kunena kuti inetu sindimacheza ndi mkazi wanga uja chinthu cha namba 3 chimene mwamuna akazanena kuti sitimacheza amakhala kutanthauza chonena kuti nkutheka they don't spend quality time talking simmaspenda ndithu simmakhala ndi nthawi ya- yabwino ya inuyo nokha anthu awiri kukambirana so simmakhala limodzi malo ena ake ndikumakambirana simmayendera limodzi kashosholo kena kake ka anthu awiri ndikumakambirana zakukhosi iyiyinso imakhala kuti anthu inuyo simukucheza so wina wake akusowekera kampani ya mwamuna wake kapena kuti ya mkazi wake pakusowekera uh, connection ya machezedwe amene amatha kukhalapo chinthu cha namba 4 chimene mungazaziwire kuti munthu uyu akudandaula chani ndi pa nthawi imene communication has become strained pali nthawi itu zina m'mabanjamo anthu ena amapewa kupewa kukambirana nkhani olo kuka, kupewa kufotokozerana zinthu zina zake chifukwa chonena kuti amakhala akuopa kunena kuti eyi ndikangoziyambisa ndiye kuti tikangana ndikangoziyambisa ndiye kuti pakhala ineyo kundidzudzula kwambiri olo mwina sandimvetsa so wina amasankha kungokhala chete so mukangokhala chete wina wake amasowekera chinthu chimene chili chofunikira kwambiri m'banjamo and ngati kuli torture nso yayikulu imene imachitika m'banja imatha kukhala ngati imeneyi chifukwa wina amangosinkhasinkha payekha komano maansala osamapeza chinthu cha namba 5 they no longer share friendship Koditu munthu kukhalanso mnzako, mkazi wako ndikukhalanso mnzako ndi zinthu zomwe zili zofunikira kwambiri chifukwa u husband and wife ukatha pamalowa anu munthu ndi mnzake, mumamasukirana, mumaseketsana, izizi zimakhala zofunikiranso kwambiri m'banja. So friendship imeneyi ikangosowekera, banja lijanso silimasangalasa, simukupanga tima jokes pakati panu, simukuseka pakati panu, simukukhala ndi ma casual conversations anymore, mmakhala kuti anthu inuyo simukucheza. chinthu cha number 6 chomwe chili chomalizira one partner isn't responsive partner wina eti amene ali mkazi wakoyo sali responsive sa- samayankha samayankha zimene iweyo ukufuna so pali nthawi ina yake imene iweyo umatha kuyesera kuti uyankhule komano munthu winayo sali ready kuti akumve zimene iweyo ukuyankhula amangokhala ali busy ndi zinthu zina alibe chidwi ali distracted or mwina amangoyankha zachidule pali anthu ena kuwauza kuti mwadzuka bwanji e kaino so winayo amasowa kuti apitiriza bwanji so izizi ndizofunikira kwambiri kuti mbanjamo zizikhalamo chifukwa akamati macheza timakhala kuti tikutanthauza zimene zizi ndiye mukuyenera mukhazikise tima healthy chatting pa banja panu and izizi tikutanthauza kunena kuti muzifunsana timafunso mwachitsanzo kaya tsiku lanu linali bwanji amuna anga kaya akazi anga tsiku lanu linali bwanji kaya zakuti zakuti zimene mmapitira zatheka nanga chinavuta ndi chiyani ndikumacheza all those things chimene chinakupangitsani lero kuti mumwetulire olo musangalale lero amuna anga kaya akazi anga chinali chiyani kumapanga share tima jokes kumaseka limodzi zinthu izizi zimakhala zofunikira kwambiri and izizi ndi zomwe zimatanthauza kuti timacheza eye tikuonjezera pamenepo kumakambirananso za tsogolo lanu kumakambirana ma plans anu ma goals anu ma memories anu zinthu zimene mwadutsamo limodzi kumakambirana zokhudzana ndi mafeelings anu popanda kuopa kwina kulikonse kapena kuopa kuti wina wake andipanga jaji andiweruza ayi ehetu ndiye mukuyenera mupewe lero kungokhala headmaster ka- kapena kuti a headmistress m'banjamo mangofunsana zinthu za serious eh lero mwalipira mabilu lero tidye chani usiku eh upite ukatenge ana good night ndi zina zambiri kungokambirana kwa straightforward izizi ndi zomwe zimapereweretsa macheza amene chili chinthu chofunikira chimene chimapangitsa kuti banja lija lizikoma kwambiri ndiye mwamuna akanena kuti sitimacheza ndi mkazi wanga ameneyutu amakhala akutanthauza kunena kuti amasowa that genuine connection through conversations pakati pa iyeyo ndi mkazi wake ndiye nthawi zina mmalo mongowaona casual kuti ah ndiye kuti samacheza muone beyond that am- nkutheka ameneyo akutanthauza kunena kuti ndiye kuti akufuna friendship yochuluka ndi mkazi wake akufuna kuti akhale anthu omasukirana akufuna emotional closeness m'banja mmenemo ndi zina zambiri zimene iyeyo angathe kukhala akufuna ndiye ndili ndi chikhulupiriro kuti lerolo mwamvetsetsa kuti ngati mwamuna akudandaula kuti ineyo sindimacheza ndi mkazi wanga ndikumafira lonely m'banja amakhala akutanthauza zimenezizi so lero mwadziwa mwina muchitapo kanthu and